kupatula ana amene mwina samazitsata timadziwa kuti mpingo wa katolika zipembedzo ndi ndale pologalamu imeneyi ya zipembedzo ndi ndale tikukamba nkhani yokhudzana ndi mabishopu a mpingo wa katolika katolika amene komanso tikambamo nkhani zina zokhudzana ndi zipembedzo zina ngakhalenso atsogoleri a zipembedzo takhalani pomwepo kuti mumvetsere tikutero kuno ku Mbewe wa Dzalanyama ine aizaya emmanuel sunganimoyo kodi mpingo nchiyani kodi mpingo nchiyani tikamati mpingo ndi gulu la wanthu monganso tikamati chipani chipaninso ndi gulu la wanthu ndi gulu la wanthu kapena kuchedwerachedwera ndiye tikati mpingo ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo ndi zimodzi maka pa nkhani yopembedza chimodzimodzinso tikati chipani ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo ndi zimodzi makamaka pa nkhani yakayendetsedwe ka dziko tikamati mtundu mtundunso ndi gulu la wanthu limene zochita zawo ziyankhulo madyedwe mavalidwe kapembedzedwe zikhulupiriro zawo miyambo ndi zimodzi ndiye timati mtundu wa wanthu ndiye tikamanena kuti mtundu wa wanthu ndiye kuti tikunena kuti ndi gulu la wanthu amene zolinga zawo pa nkhani za zikhalidwe ndi zimodzi tikakamba kuti ichi ndi chipani ndiye kuti chipanicho ndi gulu la wanthu amene zolinga zawonso ndi zimodzi tikati ndi mpingo ndiye kuti mpingo wonso zolinga zake ndi zimodzi koma tsopano tibwere pa nkhani ndiye tikuyang'ana kuti chipembedzo ndi chani chipembedzo chimatha kukhala chimodzi koma mkati mwa chipembedzo mumakhalanso zipem- zipembedzo zing'onozing'ono zija timati ma subsect religion ndiye kuchikhirisitu christianity ili ndi chipembedzo chimodzi koma chipembedzo chimodzi chimenechi samaganizira chipembedzo cha chikhristu ndi chogawika uh, mzigawo zosiyanasiyana kapena mu tizipembedzo ting'onoting'ono chimodzimodzinso chipembedzo cha chisilamu ndi chogawinika mu tizipembedzo tinanso ting'onoting'ono chipembedzo cha sataniki nchogawanikanso mu tizipembedzo ting'onoting'ono tina tija timati masect kotero kuti chipembedzo chilichonse pa dziko likaayankhula ndi zoona kotero kuti mabishopu a mpingo akatolika chimene ayankhula mu dziko chimamveka msangamsanga ndipo anthu amachitsatira mumdziko muja. Izi zimapangitsa kuti mumdziko muja mukhale ma gov. Ati tisintheni. So mabishopu aja amabwera, ati tisintheni. Ati tisinthe utsogoleri wakanika, ayi utsogoleri wakanika. Pa chifukwa ichi timakhala ndi maboma, ma government pafupi pafupi. Izi zimathandizira kuti chitukuko cha dziko chisapite patali timayang'ana kwambiri kumangirira udani wapandale kotero kuti mpingo wa katolika ndi mabishopu amamangirira kwambiri maudani a anthu andale mu dziko zomwe zimapangitsa kuti utsogoleri udzisintha pafupi pafupi akuluakulu ataona mmene kuyitale chipembedzo cha mpingo wa katolika chimachitira adakhala pansi nkukambitsana kunena kuti mpingo wa katolika ukutisokoneza mu dziko muno kuitaletu kumeneku kwawo kumene kuli likulu la mpingo wa katolika ataona mpingo mmene ukulowerera pa nkhani zokhudzana ndi ndale komanso za government ndiye anthu akuitale adanena kuti aa tiyeni tikhale pansi tikambirane system isinthe yakayendetsedwe ka dziko mpingo ukhale pawokha Politics ikhale payokha. Achipembedzo mudzipanga zachipembedzo musalowerere ku ndale chifukwa mukutisokoneza. Tikukhala ndi maboma amene ali osakhazikika ndiye akuti ku Italy kudali umphawi wadzaoneni, kudali mavuto adzaoneni, kunali njala yadzaoneni, usiwa. chuma chinagweratu koma zonsezi zinkachitika chifukwa chakuti mpingo unkatenga nawo kwambiri gawo umasokoneza anthu andale umapanga kuti ziphuphu zidzipitiranso patsogolo kuno ku malawi takhala tikudzudzula zimenezi and ine ine ndi mmodzi yekha mwa anthu amene ndimadzudzula zipembedzo mu dziko lino la malawi mukumbukira kuchokera ndithu mbuyo monsemu mpaka nakufika lero chifukwa mukakayang'ana zipembedzo zathu zimatipondetsa khala la moto tibwere pa nkhani yokhudzana ndi imfa ya achilima achilima atamwalira mu dziko lino pa ngozi ya ndege ndi anthu ena 8 chimene chidachitika nchakuti mabishop a mpingo wa katolika makamaka akumpoto komanso kumwera kwa dziko la malawi sadakhutitsidwe ndi zotsatira ndi malipoti amene adabwera kuchokera ku bungwe lija la ku Germany loyang'ana ngozi za ndege komanso lipoti limene linatuluka mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party pansi pa achakwera adanena kuti iwowa sakugwirizana kwathunthu ndi lipoti limeneli ndipo adapitabe nkufalitsa mu mpingo kuwachotsa anthu malingaliro akukhulupirira kuti malipoti amene adatuluka anali osayenelera chabwino boma limene iwowa ankalifuna litabwera m'bwalo pano lidabwera m'bwalo ndi chifukwa chani mabishopu ali chete mabishopu akumwera mwakhala chete mabishopu akumpoto mwakhala chete simukuyankhulapo pa nkhani yakunena kuti ngozi ija kafukufuku uja achitikenso mudali inuyo mabishopu a mpingo wa katolika ndi azibusa ena ndi anthu wenanso amene mwakhala mukulankhula kwathunthu komanso chipani cha utm ndi dpp kunena kuti malipoti adali osayenera siwoona mudalibe choona koma taona kuti chipani cha dpp chitapambana zisankho chidabwera nkunena kuti ifeyo sitipanganso malipoti ena lipoti limene lili loona ndi limene linatuluka mu nthawi ya ulamuliro wa mcp chonsecho mu nthawi yonseyi kampeni a dpp agwiritsa ntchito kwambiri imfa ya chilima pano mabishopu ampingo wakatolika m'malo moti mubwere tsopano muwakakamize a dpp amene munkafuna atalamulira dziko dziko lija lili m'manja mwawo simukubwera kuwakakamiza kuti apangenso kafukufuku wawo amene inuyo mudzakhutitsidwa naye mudzakhutitsidwa naye adzakhala okugwirani ku mtima komanso poyankhula zimene zija ine ndimakhulupirira kuti inuyo mabishopu a mpingo wa katolika muli nkuthekera kopereka umboni umene inu mumaudziwa umboni umene inuyo mumaudziwa mudakathanso kupereka pa nthawi imeneyi mwina nthawi ija mumachita mantha kupereka umboni chifukwa ngati simukukakamiza utsogoleri wa arthur peter mutharika ndi dpp kuti achitenso kafukufuku wa ndege wa ngozi ya ndege ndiye kuti inuyo a dpp ndinu achinyengo Mabi... kuganiza kwanga kwa ine ndikuganiza monga ngati mmene anzathu aku Italy adaganizira mu zaka za ma 1900 adakhala pansi ndikunena kuti mpingo uyime pawokha ndipo chipembedzo ndi ndale ziyime pazokha simudzaona a papa akulowerera ndale za ku italy ayi adawaletsa chifukwa mpingo unkasokoneza ndipo udapangitsa kuti mdzikomo mukhale umphawi kunonso ndi chimodzimodzi mu dziko la malawi ngati tapwetekeka mu dziko lino ngati tapwetekeka mu dziko lino la malawi ndi chifukwa cha zipembedzo chipembedzo cha chisilamu chipembedzo cha chikhristu sikutinso ndi nkhani yoti tidzizungulirana ayi ayi mukakatenga zipembedzo zipembedzo zimapezeka kunena kuti zimabwera kwa ife eh? zipembedzo zimabwera kwa akhristu awo nkwauza kuti boma likuponderezani mwachitsanzo panopa boma lakweza misonkho lakhazikitsa misonkho yosiyanasiyana muona azipembedzo abwera anena kuti boma ili likupondereza amalawi koma at the same time nthawi yomweyo chipembedzo chimatenga ndalama zambiri kuchokera kwa inuyo anthu tsono pamakhala kukokerana mpingo umachita nsanje pamene anthu mukupereka ku government mpingo umakhala ndi nsanje pamene anthu mukupereka mowolowa manja ku, ku, ku government mpingo chimene umafuna kwambiri nkuti inuyo mudzitenga zambiri mudzipereka ku mpingo zomwe kumapeto kwake sizimadziwika ntchito zake pamene ngati mwapereka ku government mowolowa manja ngati mmene mmaperekera ku mpingo government imanga msewu umene mabishopu adzadutsamo tatiuzeni ndi mpingo uti umene udamangako msewu watala muno pa ndalama zonse zimene mumakukusa every week every week every week every week every sunday every sunday saturday friday ndi mpingo uti umene udamangako nsewu kunena kuti pa ndalama zonse zimene takhala tikutolera kwa zaka zambirimbirizi tinafika posonkhanitsa 1 billion 1 billion imene timangira 1 kilomita ya msewu mukaona kuti palibe palibe palibe tsono ngati pali chinthu chachikulu chimene chikutilowetsa pansi mu dziko lino la malawi ndi chipembedzo chipembedzo osati cha chikhristu chokha ngakhalenso cha chisilamu ali mu mpingo apita ku zipembedzo zawo koma nkhani imene tikukamba pano tikunena kuti ngati dziko lathu la malawi likusauka ngati amalawi tikusauka ndi zipembedzo zipembedzo choyamba zimachita nsanje kuti inu mudzipereka mowolowa manja ku government ndi amati akuponderezani misonkho ikayikidwa government chipembedzo chimabwera nkuti ayi afuna adzikuberani akuzunzani koma amayiwala iwo aja kuseri amafunanso ndalama zomwe zija mukamakapereka kumene kuja ndi amakuyamikirani kuti mwapereka ndalama zimene zikagwira ntchito za mulungu mulungu wake uti mulungu wake uti amene mpingo wakatolika amapembedza nkumati mulungu amene amafuna ndalama poti ndalama zimapita ku vatican mulungu wake uti amene asilamu amampembedza kumayang'anira anthu muno akuzunzika anthu ambirimbiri ngakhale amene ali ku chipembedzo chawo mulungu wake uti mulungu wake uti amene adanena kuti munthu akadzudzula chipembedzo cha chisilamu ameneyo munchitire matalazimu kuti achite misala apenge apeze mavuto mulungu wake uti mulungu wake uti adakhoza bwanji aja amboni za yehova amboni za yehova adangonena kuti ayi ife kundaleku sitifuna titengeko gawo tikhale poteropo parliament mukamakalowanso ulendo winawo mukakhale pansi mukakhale pansi ndikupempha inu anthu andale kwina kulikonse kumene muli anthu andale ma mp athu mukakhale pansi kukambirana nkhani iyi muchotse mpingo pandale zipembedzo zichoke pandale zikutizunzitsa zikutigwiritsa khala la moto ndi zipembedzo muona apapa nthawi ina iliyonse adzuka tsono kudzuka kwawo sindidziwa kuti mabishopu a mpingo katolika adzibwera nkhani yanji chifukwa the government imene iwo ankafuna iyi ndi imene ikulamulira panopa mubwera ndi makalata anji mubwera ndi makalata anji panopa mabishopu a mpingo katolika odzudzula dpp pamenepa mpamene padzionekera kuti ndinu osokoneza adyera komanso mulibe masomphenya a dziko lino la malawi pastoral letter pastoral letter pastoral letter pastoral letter confusing people kwasokoneza wanthu amalawi ndifuna ndikuwuzeni mabishopu a mpingo wakatolika ngakhale atavala majekete owala ngakhale atavala makwalala owala ngakhale atavala majekete mikanjo waliwaliwali ya golide siwoyera ayi siwoyera ayi amatchedwa kuti iwowo ngoyera kapena avala zovala zoyera mtengo ndidanena tsiku lija ndidawulula kuti tikamanena kuti chinthu ichi chili holy timagwiritsa ntchito mankhwala yawa ndidawulula zimene zija kuwulula kuja nkuti anthu amdziwadziwa mashehe akavala mikanjo lelelalelela kaya apa patani apa kaya muti patani apa ayi matsenga alipo ambiri ufiti ulipo wambiri zedi kaduka nkhwidzi umbombo zilipo zambiri mwa mashehe mudziwe kuti amadzozedwa ndi anthu amapatulidwa ndi anthu ndi chifukwa chake amakhala ndi mbali amakhala ndi mbali ya anthu andale amene iwowo akhoza kuwapanga sapoti ndiye amabwera kumakusokonezani nzeru mudziona awo oyipa mudziona awo oyipa mudziona awo oyipa amalawi tokhatokha timaombanitsidwa muno chifukwa cha zipembedzo zipembedzo zake ndi zimenezi chipembedzo cha chisilamu chipembedzo cha chikhristu chipembedzo cha chikhristucho ndiye sindifuna ndigawegawe ndagawa kale nda- nda- nda- ndazotokolamo mpingo wa katolika koma kuli ma pentecostals ccp anglican onse awawa ali pansi pa mpingo kapena kuti chipembedzo cha chikhristu ndi anthu opomboneza kwabasi ndi chifukwa chake yesu khristu wa ku nazareti adawukira chipembedzo cha ayuda chomwe chinkakhala ngati chocho chikudzudzula ma utsogoleri koma zochitika zake zinali zoyipa kwambiri amapondereza anthu ndiye yesu adanena kuti ayi simukuchita bwino ndipo adakadzudzulanso ngakhalenso zakeyo munthu wandale amene amasunga chuma cha dziko adanena kuti iweyo iwe otolera misonkhowe iweyo wa ku mra iweyo iwe ukumaba kwambiri utembenuke mtima zakeyo anavomereza kutembe Dzina lakuti Dzalanyama kapena kuti Mbewe wa Dzalanyama linasinthidwa linapita ku Isaiah Emmanuel Sunganimoyo pa zifukwa ndinafotokozanso dza dzulo. Parliament ikapita ulendo uno kachotseni mpingo usakalowerere pa nkhani za ndale. dziko lapansi adaligawa dala onera bwinobwino pano azibusa mwayambanso kumayankhula pano e mwakuti e mwakuti e mwakuti ndiye ndikunena kuti point yanga ngozi imene inachitika ku chikangawa ija imene munkati lipoti lake simunakhutitsidwe nalo lija mupange mukakamize a dpp apangenso apo ayi sitidzakhulupiriranso mpingo wa katolika tidzakutsutsani pa china chilichonse chimene mudzanena mumdziko muno komanso ndi bwino mukhale chete mukutiwonongera nthawi mukutiwonongera dziko mukubweretsa umphawi mu dziko mpingo wa katolika umatulutsa ndalama zingati kupita ku vatican mabiliyoni mabiliyoni amapita ku vatican ndi ndalama zingati zimene mpingo umatipatsa kuno tikagweredwa zovuta ndi zochepa kwabasi ndi zochepa kwabasi abishopu msusa muli kuti ndiye mumakhala pa forefront Forefront. Eh mwakuti, eh mwakuti, eh mwa. Abishop Mtumbuka muli kuti kumpoto. Mukawayang'ana mabishop awiri amenewa. Aye. Olo kumwatenga ikapoteropo madzi odzozedwa ayi mwa awa mudakhalizikika mdierekezi. Mwa mabishopu awiri awawa mudakhazikika mdierekezi. Kuyang'ana kuona nkhope yokhayi. mabishopu owopsa kwabasi ndikukambatu za a luke thomas msusa archbishop ndiye ndikukambanso za kumpoto uku kuli father mtumbuka kumene ah. Hey. satana watipanikiza satana adatipanikiza adatikhalira kumpoto adatikhalira kumwera kwa dziko nkumatipsinya nkumatipsinya nkumatipsinya nkumatipsinya ndi nkhani zomvetsa chisoni ndi dzilombo zimenezi zowuka mu madzi kubwera kudzanzunza amalawi ndiye tikunena kuti ma parliamentarians members of parliament change the laws silence these bishops akhale chete amenewo atikwana kwa nthawi yayitali panali chete government yalowa pali chete zolakwika zimene zikuchitika ali chete ngakhale anthu akumpoto atati adziponderezedwa ndi government iyi simudzaona mtumbuka akulankhula ali chete zikuwakondweretsa anthu akumwera ngakhale atakhala kuti akuzunzika mu nthawi iyi akuzunzika ndi njala mudzaona ak- archbishop msusa ali chete bolewo adasintha government imeneyo sankayifuna nyansi za atsogoleri a mpingo osachokera kwa mulungu nyansi zenizeni asatana enieni adierekeze enieni ena mukufunsa kuti kodi akaunti ina ija ndinunso akaunti idasinthidwa mbewe wadzala nyama tinapititsa ku nomo dzina amene lidalili poyamba aizaya emmanuel sungani moyo koma ndine mbewe wadzala nyama aizaya emmanuel sungani moyo programu imeneyi ndikhala ndikuyiyankhula chifukwa cha network ikhala ngati ikuduladula ndiye ndikukhulupiriraso kuti simukuzitsatira bwinobwino koma nyansi za chipembedzo tatopa nazo kaya mchipembedzo chanu mudziwe kuti ndi nyansi zimene zimachitika dziko lino tikulira chifukwa cha zipembedzozo kaya ndi mabishopu ong'anu mumakhulupirira mumakhulupirira kuti ngakhalenso mdyerekezi adachoka ndi angelo ambiri mumlengalengamu adamukhulupirira ankoneka ngati wowala ankoneka ngati wolungama chimodzimodzinso azibusa wathu muno amaoneka ngati olungama amaoneka ngati oyera koma zili nkhalamo zimene zapangitsa kuti dziko la malawi ligwe kuti lifike pamene lilipa mu 1994 adafuna kuti dziko lisinthe kusintha kubweretsa matipati matipati adatibweretsera koma nchiyani chimene matipati atipindulira mu dziko lino matipatiwa atipindula chani koposa kudana chidani kupita patsogolo umphawi kupita patsogolo katangale kupita patsogolo eh? kuphana kudakapitabe patsogolo no nthawi yakwana yakuti malawi adzuke azindikire ululu wowawa umene mpingo umabweretsa umene chipembedzo chimabweretsa ndikukamba ku chikhristu chipembedzo cha chikatolika chifukwa nchimene chili mphamvu kwambiri ndiye tikukambanso nkhani ya chipembedzo cha chisilamu achisilamu mumadalira kwambiri ufiti matalazimu ndi ufiti tikulodza aye tikupanga mawu mundilodze chifukwa ndinu ake amdyerekezi amene amakutumaniyo ndi mdyerekezi chifukwa mudakakhala kuti simutumidwa ndi mdyerekezi mudakamamva chimene munthu akudzudzulani kuti apa pakulakwika apa koma mmabwera nkuopseza dzikwanje m'manja mipaliro m'manja mfuti m'manja zikwapu m'manja ma- mabuluma ziguma m'manja mukuti mukagende tikupangira matalazimu matalazimu iwe basi iweyo matalazimu matalazimu mmadziwa kuti ndi ufiti mulungu wanuyo amavomekeza zimenezo za matalazimuzo kuti nkaopsezere anthu chifukwa ta anthu abwera akudzudzulani kuti mu dziko lino tikuzunzika chifukwa cha inuyo ngati chipembedzo chipembedzo cha isilamu chakhala mzaka munomu tikuthamangira tsopano tidzikwanitsa zaka 500 chapanga chani kumangochi kuli zipatala zingati zomangidwa ndi chisilamu kumangochi kuli masukulu angati omangidwa ndi chisilamu kumangochi mizikiti tikhoza kapeza 1000 mamadrasi tikhoza kapeza 1000 koma chipatala sukulu ndi zinthu zingati umene koko kulibe ndiye mukhoza kunena kuti amakukondani chipembedzo chinabwera kudzakupulumutsani chipembedzo chimabwera kudzapulumutsa anthu mu njira zosiyanasiyana kukachiza kuphunzitsa koma ngati sanakumangireni sukulu sanakupatseni sukulu ndiye kuti anabwera kudzaku- kudzaku- kudzakutsekulani nzeru ngati sanakupatseni chipatala adabwera kudzakuchizani ngati sanakumangireni msewu wabwino ah, it's a waste of time kumatuluka ku zipembedzo zoterozo ndikukhala